ụtụtụ ọma ụmụ aja ana igbo ụtụtụ ọma nụ ụmụ igbo ibe m ndị ichie ndị nze na ọzọ ụmụada na ụmụ ọkpụ nke onye chiri ya zere em tata bụ afọ tata bụ maka ọdịnana ka ọ na-ekwu okwu ya ka afịa ni- afịa afọ niile na-azụ n'aja ana igbo tata ka ọ zụtara anyị ndụ zụtara anyị arụ ike zụtara anyị ogonogo ndụ na arụ ike ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ee anyanwụ awakwanụ maka na a sị na ikuku vụgharịa ọdụ igu n'ụwa mara na chi ehu m were na-akpọ oke chi m nwe obodo akụ ugo ahụ agbara nwaanyị afọ mụrụ ọfọ egbu nwunye ajọ ọhịa ọgba nkwụ ekenekwa m chi m n'ụtụtụ a nụwa em ekene m nne oshimiri o eze nwaanyị mmiri kpọrọ m ọrụ na-ekenekwa ụmụ igbo ibe m chi afọ efona em m wee sị ka m were ohere a wee kụziere unu ndị Igbo ibe m ma ndị nọgasị mba ofesi ma ndị a mụrụ n'ana Igbo maka na ọtụtụ n'ime anyị masị na anyị nwegasịrị sometimes anyị nwe ọ nwegasịrị ọtụtụ ihe anyị nwere mana ha amagasịrọ ihe ọ na-arụ o wee wepụta ohere a wee na-akụzi na ọ ka e wee na-azọ n- ụmụ Igbo ibe m ndụ em nke m ji wee pụta tata wee bụrụ ede na ahịrịa nkwụ na ya ka m ji ya n'aka ahịrịa nkwụ ya na ede nke a wụ ahịrịa nkwụ nke a wụ ede em m wee sị na m ma eji tata bụ afọ were kụziere unu ihe ya nwa bụ ihe na-arụ ka m bido n'ede ede ede bụ akụmakụ anyị na-akụ n'ubi anyị ọ na-abụ a kụọ ya ofu a kụọ ya ofu ọ baa n'ọhịa ọ chịrị ụmụ pụta ihe ọ pụtara bụ a kụọ ya ofu ọ gbagasịa ala nwegasịa kwọgasịcha nwa n'azụ wee pụta Mm. e ji ya esi ofe a na-esi ya ede igbugbo ị chọọ ị gwọọ ya agwọ ị chọọ i rie ya na mmanụ o nweghị ụdị o nweghị ụdị ị chọrọ isi ji eri ede e jikwa ya eri achịcha ya nwa wụ ede ọ bụrọ sọsọ naanị nni ka ọ na-arụ ede anụnwa nwere o nwere ike ede dị very powerful spiritually powerful ede na-achụ attack ihe m ji eme isi tụ bekee ihe m ji etinyetụ bekee bụ maka ụfọdụ n'ime anyị anara anụ ọkpụtọrọkpụ igbo mana abụ m nwa igbo ahụrụ m asụsụ be nna m n'anya ọmụmụ ede na-achụ ọtụtụ ihe ede na-achụ amoosu Mm? ede anyị fụrụ ọ na-achụ ndị amoosu ọfụma ee ka ọ ga-ahụ ọ bụrụ sọsọ nri ka a na- ọ bụrụ sọsọ iri n'ọnụ ka a na-eri ya ọtụtụ n'ime anyị amara na ede na-achụ amoosu ị ga-eweta ede ọ bụrụ na ị na-erite ede ọfụma o nwere ndị na-adịghị esi ofe ede ya eme ha eweta ọgbọnọ weta mmiri tii ihe a na-anọ anọ ha na-eri ya mba o nwere ihe mere ede ji wee kara ede anyị fụrụ na-achụ amoosu ọ bịa na-adị mma n'afọ ọgwụ afọ Mm. i nee anya dịka mbọsị eji ede eme anịga i nee anya mbọsị ị ga-erichacha ya nwa wụ anịga so because ede akwọrọ akwọ ka eji mee ya ịfụ na afọ gị ga-ekpochacha ọfụma ezigbo ọgwụ ka ọ then ịchọọ maka ndị chọrọ iji ya chụọ amoosu iweta ya nwa wụ ede idobesịa ya o nwere ndị na-edobe ya n'ime rum ha nwee ndị na-edobe ya n'isi windo maka ndị na-akọmplen ihe amoosu ịpụta na mbara be gị ịwụsacha ya na your compound this ede wụsacha ya na your compound ị na-akọnzume ede ọfụma na-erite n'ihe ofe ede ọfụma ọ bụrọ mgbe ọwụla na-eye stew na-eri ofe ede ọfụma ịfụ na amoosu ya na-agbara be gị ọsọ o nwedịghị ebe o si ya abata ọ chọọ ịbata na kọmpaụnd ede juru na kọmpaụnd ọ chọọ ịbata na rum ọ dị ya ma n'isi windo gị fasịa ede ebe ahụ itinyekwuo ya n'okpuru pilo gị wee na-arahụ ụra dịka these tiny ones these tiny ones nke a bụ nke a na-etinyesi na pilo were arara ụra ma idowecha ya n'akụkụ bed gị were arara ụra ihe a ede a bụ ezigbo ọgwụ ọ na-akpa ike ede ọ na-akpa ike ya wụ ụmụ ib- ụmụ igbo ibe m unu ga na-erite ede ọfụma Mm? maka ndị na-akọmplen na amoosu na-eme ha amoosu a na-emekwa ha na ena ede ihe eji achụ amoosu ọ hara ka sị si ebe a gawa kotonu ọ obere ihe baa n'ubi gị weta ya ọ na-achụ ya ọzọ dị ka ibe ya wụ aghịrịgha nkwụ ọtụtụ n'ime anyị nwegasịchara ihe a anyị fụ ya ya sị gịnị bụ nonsense a ụfọdụ n'ime anyị bịa ya paakị ya ya anyị achịkọta ya kwahuo ya anyị amaghị ihe ọ na-arụ ihe a bụ ezigbote ọgwụ eji ya arụ ọrụ ihe a na-achụ ndị amoosu ịkpakọtacha ya ịkpakọtacha ya chịkọta ya n'ime compound gị ịmụnye ya ọkụ a na-ekwukwasị okwu na ya maka na a sị na ike dị n'okwu ọnụ ịkpakọtachacha ya ọnụ ga-ewere ya kwuo okwu ikwusịchakwa okwu na ihe ị chọrọ iji ya wee mee wee wụsa ya n'aja ana maka na aja ana ahụ ịwụsa ya ma o ji ya dị ire i were ụnọkụ na nkụ weta ụnọkụ na nkụ ịkpọ ya n'etiti ya ọ nazi afụ uzu na-akwụ anwụrụ anwụrụ ahụ ọ na-akwụ dị very powerful o nweta amoosu ọwụna that particular time o gbuo ya ejikwa ihe a were ajụcha iji ya jụcha onwe gị itichacha onwe gị tichacha onwe gị eji ya eticha arụ wee bawa ebe dị agha maka mgbochi ihe naabọ a siri ike mm, ha si ike ezigbo ike o nwere ọtụtụ n'ime anyị na-amarọ o nwee ndị ga-anụ ebe m kwuru ọ sị are you serious na a dị sure na ihe a nwa kwuru eziokwu mana eziokwu ụmụnne m eziokwu mm? ahịrịa nkwụ na-achụ amoosu ede na-achụ amoosu iwekọta nke a ga-ekwukwasị okwu na ya mụnye ya ọkụ anwụrụ ya na-ana n'elu ọ na-emerụ ndị amoosu ahụ ha anaghị ekwe abịakọta ebe a na-eme ụdị ihe ahụ ya ka m sị ka m bịa kụziere unu n'ụtụtụ a nụ ọ wụkwa na o nwere onye nwere ajụjụ ya jụọ na comment ya under this video hmm? ka ahịa tata dị n'aja ana Igbo ka ọ zụtara anyị ihe ọma ọ ga-azụtara anyị ndụ afọ tata Afọ Udo Nanka na-azụ Afọ Ufuma na-azụ Afọ Nnobi na-azụ Afọ Akawa Nneatọ na-azụ afọ niile dịgasị n'aja ana Igbo na-azụgasị taa hmm? ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụna ndụ nwata ndụ okenye ndụ nwoke ndụ nwaanyị Mm? a sị oke ọkpa na-akwachi ama aha na-ewu ee ekenekwa m unu ka emesịa